tata anyị chọrọ ileba anya na ndụ Okorie bụ nwa Amangwu onye lụtara nwaanyị wee hụ ya n'anya maka na ọ na-ege ntị na ndụmọdụ ndị ọjọọ o wee hapụ ilezi ya anya alụmalụ amaka alụmalụ na-enyekwa ọṅụ alụmalụ bụkwa otu omenala ndị Igbo kwenyesiri ike na ya ma Okorie aghọtaghị na ọkụkọ anaghị echefu onye foro ya ọdụ n'udu mmiri nwatakịrị a bụ Chimdimma ọ bụ nwaanyị Okorie jiri ego ya wee lụọ Okorie bụ nwoke a mara nke ọma na-eme nke ọma o nwere ọtụtụ akụkụ ọ na-akọ n'ugbo ya nke gụnyere ahụekere ji akpụ anyụ mmiri na ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche mana n'ihi na Chimdimma bụ nwatakịrị na-enweghị nne na nna ma ya bụ nwa bụ ọnọdụ ehi na-enweghị ọdụ ka ọ nọ na ya mana unu makwa na ehi na-enweghị ọdụ na ọ bụ chi ya na-achụrụ ya ijiji etu a ka o si wee mee Chimamanda wee chọwa ịlụ di wee daba Okorie n'aka nne na nna Okorie hụrụ ya n'anya nke ukwuu nke mere na ha ejighị ya achị mana o ruru otu oge agha wee daa n'etiti ha ka ihe butere ya bụ ọgba aghara ihe butere ya bụ ọgba aghara bụ na Chimdimma enweghị aka ọrụ o nweghịkwanụ ihe ọ na-eme ego si na ya abata ya aka ọ bụrụ ndị Igbo ha ga-asị gị na aka esighị ya ike mana di ya bụ odogwu akwaa akwụrụ nke a mere na Okorie bụ onye na-ebu ibu ezinụlọ ahụ ọ bụ ya na-eweta ego nri ọ bụ ya na-ewetakwa ego nwa ma ọ bụrụ na nri nwatakịrị gwụ ọ bụ ya ga-ewetakwa ego a ga-eji wee mee gịnị goo ihe ndị ahụ nke mere na nne Okorie malitere iwesara Chimdimma iwe wee malite inye Okorie ndụmọdụ ga-edufu ya ma ị hụ ka ihe si wee dị Okorie malitere ịwa Chimdimma agba na ndụ n'ihi ndụmọdụ nne ya na ụmụnne ya ndị ọzọ na-enye ya nwanne m o doro anyị anya na nwatakịrị enweghịkwanụ aka ọrụ mana o kwesịrị ekwesị na di ya ga-ege ntị na ndụmọdụ ndị ọzọ na-enye ya nke mere na ọ naghị arahụzi n'ụlọ nke o ji enyekwanụ ya ego nri ọ bụzi ụmụ nwaanyị ajadu ka Okorie na-ebugara ego na-azụkwa ụmụ ha n'akwụkwọ dịgasị iche iche n'ogogo dịgasị iche iche wee hapụ ileta nwunye ya anya nke a mere na Chimdimma jikere onwe ya wee gaa na be ọkpara ụmụnna Okorie ka o kpesara ha ihe Okorie na-eme ka o kpesachara ha ihe Okorie na-eme nwoke ahụ wee sị ya na nsogbu adịghị na ya na Okorie ga-ahụ ka chi ya foro nwoke a wee zie ozi ka a kpọọrọ ya Okorie ka a kpọrọ Okorie ọ sị Okorie ya nọrọ ala ọ wara ya ọjị sị ya na ọ ma na ọjị bụ otu omenala ndị Igbo ha na-ejighị egwu egwu Okorie asị ya ee na ọ makwara na onye wetara ọjị wetakwara ndụ ha tachana ọjị ọkpara ụmụnna ha wee sị ya na o nwere ozi nwunye gị bịara izi na kedu ihe mere na ọ naghị adabara gị na nwunye gị na ndị Igbo tụrụ ilu wee sị na ọ ga-enwerịrị ihe mere ede ji wee bee nwii Okorie sị ya ee na ihe mere ya bụ ede ji wee bere nwii bụ na ibu karịziri ya bụ nwandanda na ibu na-anyịgbuzi ya ọ sị ya na o nweghị ihe nwunye ya na-arụ na ọ bụ sọsọ ya na-eweta ego elu na-ewetakwa ma ego ala ọ sị ya ọ gwụla ọ sị ya ee ọ sị ya kedu onye i che na gị na ya ga-anọ ndụ ma ọ bụrụ na ndị ọzọ dịka ụmụnne gị nne gị na nna gị ahapụ gị gawa ije nke ha ọ sị na ọ nwunye ya na ọ bụ sọsọ nwunye ya ka ya na ya ga-anọ ma ọ bụrụgodị na ụmụaka ha mụrụ eme gịnị alụchaa di gawa be di ha ọkpara ụmụnna ha wee jụọ ya ihe mere o ji wee na-emekpara ya bụ nwaanyị ahụ oge a ka okorie ji wee bodo aka n'isi etu a ihe a kpụrụ akpụ si wee mee gịnị wee bodo aka n'isi ebe a wee tie anwụọnụ m oo o wee sị na uche ya agwaghọdị ya ụdị okwu ndị a niile na ihe mere bụ na sị gbaghara ya na malite ụbọchị ahụ na ya ga-eme ihe kwesịrị ya ime gịnị butere anyị n'ụdị akụkọ anụwa gị bụ nwa agbọghọbịa tupu ị lụọ di gbaa mbọ chọta ihe ị ga na-eme n'ihi na igbo kwenyere na aka aja aja bụ gịnị ọnụ mmanụ mmanụ ọ bụghị ị gaa na be di gị ị chọọ ịṅụ mmiri di ga-enye gị ego ị chọkwana ịta na anụ di ga-enye gị ego ihe ọ bụla ị chọrọ ime na ndụ bụ n'isi di gị ka ọ dị ọ bụghịkwa ihe kwesịrị ekwesị na nwoke ji ego fụrụ nwaanyị na-enweghị ihe ọ na-arụ wee lụọ ya ọ bụghịkwa n'ụwa taa ọ bụkwa na Nollywood ka nke ahụ na-eme ya mere gbaa mbọ chọta ihe ị ga na-eme ma gị bụ nwoke kwanụ ọ bụrụ na ị lụọ nwaanyị ekwekwana ka mmiri gaa n'etiti gị na nwunye gị ka m gosi gị etu gị na nwunye gị ga na-esi akpakọ n'ihi na ndị Igbo sịrị na a gbakọọ mamịrị ọnụ ọ jụọ ụfụfụ ọ bụ etu a akpụrụakpụ a dị ka gị na nwunye gị kwesịrị ịdị na-eme gịnị na-akparịta na-ahụrịta onwe unu n'anya n'ụzọ pụrụ iche ka udo na-achị n'etiti unu n'ihi na ọ dị mma na di na nwunye ga-afụ onwe ha n'anya n'agbanyeghị ọnọdụ ọbụla ha nọ n'ime mara amara na dịka nwa agbọghọbịa na ị ga-enwe aka ọrụ ma gị bụ nwoke ị ga-enwekwa aka ọrụ ka ihe na-aga nke ọma n'ihi na ọ na-adị mma aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe mekwa gịnị kwọọ aka nri ọ bụghị naanị nwoke ka ọ dịịrị ịdị na-eweta ego n'ezinụlọ ọ bụ ya ka m sị ka m wetara unu taa daalụ unu nọdụnụ nke ọma